kunnafoniso lamɛnbaaw aw ni sɔgɔma aw de ye masa ye a y'aw masakɛ sigi k'aw dankɔrɔba sigi a ka dagabana salɔnw kɔnɔ a ka bulondaw la a ka dukɛnɛw na a ka mɔbiliw kɔnɔ hali ekutɛri bɛ minnu tulo la a sɔgɔlen na radiyoso min na o de ye energie fm ye 107.9 megahertz Ko ko bisimila sigida kunko kɛnɛ kan sigida kunko ale ye jɛmukan ye a bɛ sigi an fɛ arajo energie fm sanfɛ dimanche o dimanche k'a daminɛ 10 heures ka taa bila 11 heures 30 la sigida kunko e kunko ne kunko wa jamana yɛrɛ kunko bi sɔgɔmada in na n'an donna an ka kumaso kɔnɔ baara tagabolo an fɛ kumaso kalifalen don ɲɛmaa na ibrahima timo ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen kɔlɔsi ne ko denmisɛnnin tɛgɛ ko ko ɲuman ale bɛ maakɔrɔba dɛgɛ nɔɔni ale fana y'an ka ɲɛmaa ye mohamɛdi so mamadu aba ayidara ale y'an ka sababu ɲuman ye nɛgɛ karafe a bɛ nɛgɛ donso bolo nɛgɛ karafe a bɛ nɛgɛ baaba bolo nɛgɛ karafe a bɛ nɛgɛ dɔnbaalacɛ bolo cɛ ni kurazi cɛ ni timinandiya lasana kuma lasana ye kulubali an y'a bɔ kulubaliya la pe ka da a kan lasana ka ɲi kulubaliya ma wa kulubali yɛrɛ tɛ jamu ye lasana i kuma ahan marahaba ale bɛ ka nɛgɛw banba bi sɔgɔmada in na kuma bara o y'a denkɛ n'a balimakɛ ye alihaji baseku kuresi kuma a n'a denmuso makura kɔnɛ anw de bɛna jɛmukan in ɲɛnamaya bi sɔgɔmada in na Nin ye cɛ ye nɛgɛ karafe maa kelen tɛ se ko la kɔnɔkulu jɛlen bɛ bii fɔ bolokɔnden kelen o tɛ bɛlɛ ta n tɛ kun bɔ ni tɛ kun bɔ n'an y'a fara ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ kunba ye k'an bɛɛ lajɛlen nafa ni y'an cogo an b'a fɔ awuzu bilayi mina sitani rajimi awuzu bilayi mina sitani rajimi siɲɛ kɛmɛ ani tan ani kelen sitanɛ ma ɲi sitanɛ kɔni ale ye kɛnɛ minɛ ale taara kɔsɔkɔsɔ a n'an sitanɛ gɛn an b'an sinsin n'ala tɔgɔ tɔgɔ barikama ye bisimilahi rahmani rahimi ala min y'a daminɛ n'ale de b'a laban se tɛ jɔn ye jɔn tɛ se ko la ala dɔrɔn de bɛ se a barika ala ye k'an bɔ dɔgɔkun dɔ in na k'an dɔgɔkun jira an na ale ye alaba in fana ale de ye lahara hinɛ kɛrɛnkɛrɛnnen tigi ye wa laara in ne kɛrɛnkɛrɛnnen o fana kɛrɛnkɛrɛnnen don maa kɛrɛnkɛrɛnnenw de kama o laara kɛrɛnkɛrɛn jumɛn maa minnu dara ala la ka tugu a ka kiraba in kɔ sara wɛrɛ foyi t'u la n'alijinɛ tɛ ala ka ne a lamɛnjɛkulu bɛɛ lajɛlen sen y'o la n'an ye ala fo k'a barika da an bɛ soli dafɛnw n'a sɔn yɛrɛ ma kan an bɛ soli diɲɛ yɛrɛ sababu n'a ye diɲɛ bɛ yen lahara bɛ yen adamadenw bɛ yen nɔ jinɛw bɛ yen burudanɛw bɛ yen nin bɛɛ lajɛlen dara cɛba dɔ de kanu kama o de ye abilayi den ye o de ye baminata den ye o de ye mahamadu ye o de ye zami zami o de ye muguta de ye ne y'a fɔ maa si kan'e faden k'ala kira ye ne faden k'ala kira ye ne misalila misiri wele n y'a dɔn k'a fɔ i faden tɛ ala tɔgɔ fɔra terikɛ tɔgɔ bɛ d'a kan asadu an la ilaha ilala asadu an na muhamadu rasulula sallallahu alaihi wasallam n'e tɔgɔ wɛrɛ fɔ min t'o ye an b'i gɛn ka bɔ an ka misiri kɔnɔ alikok n'an sera ale kiraba in kan a sodenw a n'a ka sahabaw ale soma yɛlɛmalen maa minnu senna senna na o ye an ka dɔnnibagaw ye an ka dɔnnibagaw fana an ka foli bɛ nin kɛnɛ kan k'u bɛɛ lajɛlen bonya bɛ an ka nin kɛnɛba in kɔnɔ yan nɔ n'an y'an ka dɔnnibagaw fo an ka foli b'an ka dɔnnibagaw bɛɛ ye an ka conseil islamique ɲɛmaaba ale bɛ silamɛw mali silamɛw bɛɛ lajɛlen ɲɛmaa ye an bɛ foli di a ma n'a ka denbaya bɛɛ a ka kalanden n'a kanubaw ɔ n'ale fora ka ban mali karamɔgɔw bɛɛ bɛɛ ka foli bɛ an ka alimamiw an ka dugutigiw mɛriw an ka foli bɛ bɛɛ ye n'an y'olu bɛɛ lajɛlen fo an ka tubabu mori fana an tɛ ɲinɛ olu kɔ olu ye kerecɛnw ye an ka foli b'o fana ye nin kɛnɛ kan k'u bɛɛ lajɛlen bonya bɛ an ka kɛnɛ kan an ka foli bɛ fasoden bɛɛ lajɛlen ye maliba in a bɛ degun min kɔnɔ a bɛ tɔɔrɔ min kɔnɔ ala ka degun ni tɔɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen dugu ala k'o kɛ a k'ala bonya kosɔn ala k'o kɛ arasulu bonya kosɔn sali ala muhamadi parce que an cogo de bi dimasidon in na ka bɛn ni marisikalo ye n'o ye musow ka kalo ye o tile tan ani naani u bɛ t'o ye san ba fila ni mugan ni kelen o bɛ bɛn n hakili la arajaba kalo bi ye ale fana tile bi saba ye ka d'a kan kunun ko kɔmisɔn mɔgɔw sigira ka kalo ɲini kalo ma ye o b'a jira k'a fɔ bi bɛ kɛ bi saba ye sini lɛndi o bɛ kɛ sunkalomakɔnɔ tile fɔlɔ ye a sunkalomakɔnɔ n'an bɔr'o la dɔrɔn o y'an donnen ye kaloba la sunkalo o y'a sɛnsɛn ka na Ala ka ko nɔgɔya ne yɛrɛ denmuso bɛ yan nɔ n bɛ foli d'a ma an ka sɔrɔ ka fiɲɛ bɔ an sen kɔrɔ kunnafoni bɛ ka da fa tɛntɛn tɛntɛn tɛntɛn tɛntɛn tɛntɛn an bɛna kunnafoni da o la sisan sisan sisan ne denmuso salamu aleykum somɔgɔw bɛ di kɔri baasi tɛ yen nba foli an bɛ baasi t'an na foli di lamɛnbaaw ma an b'a fɔ lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ɲɛna k'aw ni sɔgɔma

foyi tɛ faso bɔ wa faso kanu yɛrɛ o ye limaniya de ye an faso maliba an barajuru maliba an tonsojuru maliba mali wɛrɛ t'an bolo mali min kɔ jamana wɛrɛ t'an bolo jamana min kɔ o maliba in ye maliden bɛɛ de ta ye o maliden bɛɛ lajɛlen bɛ mali jɔ maa si tɛ bɔ diɲɛ jamana wɛrɛ la ka na mali jɔ malidenw plasi la ne denmuso makura kɔnɛ o tɛ tiɲɛ ɔ nin y'an cogolen sigida kunko kɛnɛ kan mali ye maliden kelen-kelenna bɛɛ de ta ye hali an filɛ kuma na sisan sisan malidenw bɛ ka bange mali fɛ maliyɛn fɛ a mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'ala ye si d'a ma a ta ye mali ye k'a fɔ bi karisa de bɛ jamana ɲɛmɔgɔya la ne ni karisa tɛ ɲɔgɔn k'a fɔ n bɛ n sen bɔ a la ayi e sen ti bɔ a la dɛ bi karisa min bɛ jamana ɲɛmɔgɔya la mhm. ale ta tɛ mali ye ka tɛmɛ ne kan mhm. a ta tɛ ka tɛmɛ e kan ah mali ye maliden bɛɛ de ta ye mhm. ɔ n'ala ye si d'i ma hali minnu ma bange n'u nana u bɛna bange kɔfɛ u ta ye mali ye wa u bɛ mali jɔ o misaliya ye mun ye baba modibo keyita ale min ye mali ka yɛrɛmahɔrɔnya ta k'a d'an ma n'o kɛra le 22 septembre 1960 baba modibo keyita n'a ka jɛkulu ma olu de y'an ka yɛrɛmahɔrɔnya ta ka d'an ma ka tubabu bilen gɛn k'u ka taga k'an yɛrɛ bɛ se an ka mara kɔrɔ an yɛrɛ bɛ se an ka balo kɔrɔ an bɛ se an ka kɛnɛya kɔrɔ an ka baara bɛɛ lajɛlen an bɛ se a bɛɛ lajɛlen kɔrɔ maa laban minnu taara o de bɛnna ka bɛn 20 janvier ma o kɛra 1961 o la to b'a ko sɔrɔdasi ka fɛti wala o de ye o ye sɔrɔ fɛ sɔrɔdasi laban minnu bɛ yan nɔ tubabulama minnu b'an fɛ yan nɔ k'olu bɛɛ taa an yɛrɛ ka jɔ n'an ka ko bɛɛ lajɛlen ye an bɛ se k'a fɔ o de kɛra ka bɛn o ma ɔ baba modibo keyita ale ye mali mara san seegin san seegin kɔnɔna na a ye baara caman kɛ hakilina min tun bɛ ale la an bɛ se k'a fɔ n'i ye mali yɛrɛ ta k'a jateminɛ maa min ye baara k'a kɔnɔ kosɛbɛ baba modibo keyita ale tɔgɔ bɛ fɔ a la kosɛbɛ hali n'a sɔrɔ regimu cogoya tɛ kelen ye maa dɔw bɛ regimu fɛn o fɛn bɛ kɛ i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ degun sɔrɔ a kɔnɔ mɛ n'i ye modibo keyita ka baaraw ta k'a jateminɛ a ka san segin kɔnɔ a ye izini bi saba ani fila a ye baara yɔrɔ caman da yɛrɛ wa o ko tɛmɛnen fana an ka air mali etiyopi filɛ etiyopi filɛ nin bi an bɛ se k'a fɔ etiyopi olu ka aviyɔn ye o de kɛlen don an bɛ se k'a fɔ u ka sɔrɔ sɔrɔ siraba ye bon mali ni etiyopi a bɛɛ dira don kelen de aviyɔn fila fila de dira a bɛɛ ma don kelen olu kɔni baara kɛ mɛ an y'a sɔrɔ an ka baaraw olu caman tila ka kɛ bisimilabasa ye ka tila ka iziniw caman datugu ka tila ka u feere ɔ ale san seegin kɛ ka mali mara san seegin kɔfɛ kudeta fɔlɔ min na kɛ ale la o bɛ kɛ le 19 novembre 1968 musa tarawele ale n'a ka jɛkulu ma o ɔ musa tarawele ale kɔni kudeta kɛ k'a bɛna waatinin kɛ ka sigi musa labanna ka sanji mugan ni saba ale fana kɛ ka mali mara sanji mugan ni saba kudeta fɔlɔ min kɛra musa tarawele de y'a kɛ o kudeta filanan fana sanji mugan ni saba kɔfɛ malidenw fana bɛna wuli ko diyagoya fanga ko an t'o la ko an ka na bɛɛjɛ fanga la n'o ye demokarasi ye ɔ ne hakili la ko ko n'a bɛ kɛ a sababuya bɛ kɛ maa dɔw ye malidenw wulila ka fara an ka sɔrɔdasiw kan o ɲɛmaaya tun bɛ maa min bolo amadu tumani ture olu fana nana musa ka fanga dafiri kudeta fɔlɔ min kɛra o kɛra tarata don nowanburukalo tile tan ni kɔnɔntɔn mardi ɔ kudeta filanan min fana bɛna kɛ musa tarawele la o fana bɛ kɛ tarata don vingt-six mars mille neuf cent quatre-vingt-onze san mugan ni saba kɔfɛ amadu tumani ture ale sigira ka tarazisɔn labɛn ka kalata labɛn kalata an nana bɛɛjɛ fanga la o jamana ɲɛmaa fɔlɔ o bɛna kɛ alifa umaru konare ale b'a ka san tan kɛ ale bɛ taa ɔ amadu tumani ture min ye tarazisɔn labɛn ɔ san ba fila ni fila a fana ko k'a b'a kan bɔ ɔ an ka sariyasun la n'i b'a fɛ k'i kan bɔ i tɛ se k'i to sɔrɔdasiya la ka kɛ kandida ye o la i bɛ taga wala ni sɛmɛ ka na siwiliya la ka sɔrɔ k'i kan bɔ n hakili la a y'o baaraw kɛ san ba fila ni fila deux mille deux ale fana nana kɛ jamana ɲɛmaa ye a ye san tan kɛ kalo fila k'a ka fanga jɛ a ka fanga tɔ tora kalo fila de o nana ale fana ka fanga dafiri amadu aya sanogo ale n'a ka jɛkulu maaw fɛ o ye kudeta sabanan ye o fana kɛra alamisadon de alamisadon vingt-deux mars deux mille douze ɔ tarazisɔn fana labɛnna o waati asanbile peresidan jɔnkunda tarawele ale nana kɛ jamana ɲɛmaa ye ale ka o kɔfɛ kalata nana labɛn san ba fila ni tan ni saba iburahima bubakari keyita ibeka mhm. ale bɛna ka kɛ jamana ɲɛmaa ye kɛmɛ kɛmɛ sarada la maa fana ma deli k'o ɲɔgɔn sɔrɔ de demokarasi nana mhm. maa bi wolonwula ani wolonwula mhm. olu de ko ko olu de kala ta ye yɔrɔ politigi k'u bɛ tɛgɛrɛ f'i ye k'i layɛlɛ u bɛ tila ka tɛgɛrɛ fɔ tuguni k'i lajigin o kɔfɛ a bɛ manda fɔlɔ kɛ manda filanan a b'o fana sɔrɔ san ba fila ni tan ni seegin a kuma cayara kosɛbɛ an bɛ se k'o fɔ san fila kɔfɛ u nana kudeta naaninan o fana nana kɛ an ka jamanaba in kɔnɔ o fana nana kɛ iburahima bubakari keyita la ne hakili la o fana kɛra tarata don o kɛra n'o utikalo tile tan ni seegin san ba fila ani mugan wa an filɛ wagati min na sisan furancɛla fanga n'o ye tarazisɔn ye ale de bɛ sen na ka d'a kan jamana ɲɛmaa taatɔ ale ye asanbile ci guvɛrɛnema cira o la sisan bɛnkan ani sedeyawo ka laɲini kama an y'a tila maa dɔ ta la ka kɛ an ka jamana ɲɛmaa ye ba ndaw o kɛra ale ye a y'a sɔrɔ a kɔni bɛ eretirɛti la nka dogolen don a ka foro kɔnɔ ɛ dakanw tɛ yan n'ala y'i da min kama i b'o kɛ koyi a kun dalen don ba ndaw bɔgɔ la de k'a bɛ kɛ jamana ɲɛmaa ye hali n'a sɔrɔ a denmisɛnnin na ka to minisiriya la ɔ n hakili la ko kɔni a filɛ nin bi ale de b'an ka jamana ɲɛmɔgɔya la premier ministre o ye moctar ouane ye gouvernement maaw sigira CNT fana maa kɛmɛ ni mugan ni kelen olu fana sigira n hakili la olu olu kɔni sugandira de ɔ an bɛ se k'a fɔ jamana kɔni a bɛ ka taa nin tɔgɔya la an bɛ se k'o fɔ ne denmuso mali kɔni an bɛɛ de ta ye wa an bɛɛ lajɛlen de bɛ mali jɔ o tɛ siga t'a la an bɛ don kunnafoni kɔnɔ dimansi tɛmɛnen an yɛrɛ tun bɛ bananba n'o ye ne yɛrɛ faso ye an ka laadalako san o san kumalakaw ka fara u teriw ni jɔɲɔgɔn kan laadalako don san o san an bɛ taga kuranɛ jiginba kɛ bananba dimansi tɛmɛnen an b'o la bananba yen nɔ ka taga ka kuranɛ jigin kɛ kuranɛ jiginna siɲɛ caman ka yasin kalan siɲɛ caman o y'an hakili la duwawu sɛbɛkɔrɔ kɛra ee, bananba yen a kɛra ee, fofanala an ka cɛkɔrɔba ka du kɔnɔna yen nɔ an hakili la duwawu kɔni kɛra an ye duwawu kɛ kumalakaw ye ka duwawu kɛ bananba ye ka duwawu kɛ malidenw ye ka duwawu kɛ diɲɛ silamɛ bɛɛ lajɛlen ye ɔ mali degun ni tɔɔrɔ minnu b'a kɔnɔ ala ka se ka olu bɛɛ lajɛlen ban ka se ka hɛrɛ di maliden kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma tɔɔrɔ fɛn bɛ maliden bɛɛ kan ala ka se k'a bɛɛ lajɛlen nɔgɔya hakili la jama kɔni bɔra kosɛbɛ mɔgɔ bɔra kumalakaw bɛ fan o fan u bɔra ka na tiɲɛ na a kɛra nimisi wasa ye wa dubabu caman kɛra kalan caman kɛra n hakili la maaw y'a jaw caman ye n ka bɔlɔlɔ sira olu sanfɛ wala kunna ɛntɛriwiw bɛ yan nɔ mɛ a banna an bolo ɔ n'ala sɔnna a ma an bɛn'a labɛn don n'a nataw ka se k'a latɛmɛ cogo min inshallah hali bi an bɛ to kunnafoni kɔnɔna na an bɛ to kunnafoni kɔnɔna na an kun ye nin kunnafoni ɲɛfɔ a tɛnɛn a min ka tɛnɛn jan tɛmɛnen bɔ n'o ye an ka maanabɔla belebele in ye alimami ba ɔ u kun ye réseaux sociaux maaw olu tun y'a jira k'a fɔ ko alimami ba kɔni ko a seginna tiɲɛ so ka sɔrɔ nkalon don maa kɔni n taara fɛn fɛn bɛ maaw bila nin na tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ la an bɛɛ y'ala ta ye an bɛɛ lajɛlen bɛ segin ala yɔrɔ mɛ ka sɔrɔ maa min ka waati ma se k'a fɔ ko o taara ka nkalon tigɛ réseaux sanfɛ

aa waati bɛɛ tiɲɛ yɛrɛ la ala ka hakili ɲuman d'an ma nin bɛɛ lajɛlen bɛ segin minɛn minnu kɔnɔ aa o bɛɛ ye an ka marako in ye ala ka hakili ɲuman d'an ma hali bi an bɛ to kunnafoni kɔnɔ ne denmuso an ka taa sikasokaw fɛ yen sikaso yɛrɛma kɔnɔ an bɛ se k'a fɔ olu ka pɔsi minnu bɛ yen nɔ n'o ye polisiw ni zandarameri olu kɔni atakera banbaganciw fɛ binkannikɛlaw fɛ o kɛra ntɛnɛn don tɛmɛnen 2 heures du matin ka taa 3 heures du matin na an bɛ se k'a fɔ a kɔni kɛra kɔlɔlɔba ye u ye yɔrɔ in da kolon ci ka ta bila a la u y'a sɛbɛkɔrɔ jeni hali maa minnu ka bolimafɛnw bɛ na mɔbili minnu tun bɛ yen n'u bɛ di dɔn ma sira kan u ye ta don bɛɛ la u ye bɛɛ lajɛlen jeni mɔgɔw ka mɔbili wɛrɛ minnu sanna u bɛna boli ɔ sira kan u taara k'a bɛɛ lajɛlen jeni mɔbili min jeni a cayara dɛ tiɲɛ na nin kɔni kɛra kasara ye wagati bɛɛ lajɛlen na an bɛ se k'a fɔ ni banbaganci ninnu ninnu bɛ ka se ka atakeman kɛ cogo min tiɲɛ na wulikajɔ ka se ka sabati an ka lakanabaaw fɛ bin kana se ka kɛ u kan cogoya bɛɛ la u ka se ka lakana sabati waati bɛɛ nka waati bɛɛ de bin ta kɛ fo ka se ka labɛnw de sabati n'u b'a ko dilan cogo min u k'a kɛ ten hali ni maa dɔw bɛ to yen nɔ ka si ɲɛ na u ka se ka i k'u caya o cogo min a kɔlɔlɔ cayalen don waati bɛɛ binkanni bɛ ka kɛ ala k'a kɛ ɲuman d'a ma hali bi an bɛ to kunnafoni kɔnɔ an ka kɛnɛya tigilamaw n'o ye dɔgɔtɔrɔw ye olu fana tun ye baarabila kɛ n y'a tila u ye tile tan de kɛ baarabila la u tun ka kan ka baarabila kɛ le 20 février ka taa bila le 1er mars mais o ma bɔ u labanna nana kɛ le 1er mars ka taa bila le 11 mars n y'a tila an ka dɔgɔtɔrɔsobaw olu caman ye senyira la ka se gabriel touré point g hôpital du mali an bɛ se k'a fɔ kati dɔgɔtɔrɔso kɔni ko olu ko olu sen t'a la olu ma sen maga a la an bɛ se k'a fɔ nin kɔni kɔlɔlɔba ye a kɛ de kun ye waati bɛɛ u fana b'u ka droit ɲini cɛ k'u b'u ka hakɛw ɲini kɛnɛya tigilama kɛra degunba ye tile tan in kɔnɔ banabagatɔ ni banabagatɔ somɔgɔw ma kosɛbɛ tiɲɛ yɛrɛ la ni wulikajɔ ma kɛ ni ko a cayara kosɛbɛ bi hali bi an bɛ to kunnafoni kɔnɔna na an bɛ taa tɔrɔmazɔnw ma o an b'a fɔ o ma wa wa ni banbaganci ninnu ninnu ye maa minnu don aa nin kunkolo mansin don A wa n'i y'a mɛn yurugu yurugu namara kɛnɛ kan da a fɛɛrɛ ni cɛ ye ne don dɛ kamaralaka don seli kamara ale de ka wulikajɔ in a minɛna a bɛ ɲini ka na san ba fila de bɛ san 2017 impôt commune 2 impôt maaw olu b'a ye majɛbabu ka warijɛ Bon ja ale de bi ka o manjɛ baara ninnu baaraw kɛ a b'a kɛ cogo jumɛn na cachet min yera a bolo a minɛnen cachet kɛmɛ naani bi naani ani wɔɔrɔ o b'a jira k'a fɔ an ka baarakɛyɔrɔba ninnu entrepriseba ninnu a bɛɛ lajɛlen cachetw b'a bolo mɛriw ka na se polisiw ma yɔrɔ bɛɛ tanpɔn kɛmɛ naani bi naani ni wɔɔrɔ o de yera a bolo ɔ dossier mun b'a la a bɛ se dossier ba kelen ma minnu ye faux ye an bɛ se k'a fɔ wulikajɔba o kɛra troisième arrondissement maaw fɛ ka sababuya kɛ kun jumɛn na n'o ye impôt commune deux maaw olu bɛ papiye dɔ bɔ k'a di jagokɛla dɔw ma o papiye n'o b'i bolo o b'a jira k'a fɔ exo bɛ e bolo ɔ papiye min na a bɛ maa min bolo olu ye mun di yɛrɛ ale yɛrɛ mun di o bɛ taa kɛmɛ de la mɛ ale papiye minɛ a minnu ka circuler o ye kɛmɛ naani ani kɔ o b'a jira k'a fɔ a mɛnna u kan kosɛbɛ ɔ an bɛ se k'a fɔ troisième arrondissement maaw kɔni sajo sajo tomoda ale n'a ka cɛdenw u kɔni filɛ ka wulikajɔ kɛ ka ninnu maa ninnu minɛ u ka ca dɔɔnin lasana sise ale ni a bɛ ka a bɛ keyita an bɛ se k'a fɔ u ka ko kunkolo yɛrɛ a bɛ ka nin baara mɔgɔ min bɛ ka nin kɛ o ye seriba kamara an bɛ se k'a fɔ ka papiye faux dilan ka di maaw ma passeport faux permis faux impôt faux aa tribunal ka sira commissariat a bɛ nin bɛɛ lajɛlen de kɛ ka d'a kan tanpɔn mun b'a bolo o b'a jira k'a fɔ aa a man nɔgɔn dɛ ala k'a kelen ɲuman di ninnu o kɔni o tɛgɛ kɛra o ko kala ye an bɛ se k'a fɔ u ka kunnafoni yɛrɛ troisième arrondissement maaw ye kunnafonidilaw ye u ye ɲɛfɔli caman kɛ u sera ka a nin cogoya sɔrɔ cogo min u kɔni ye population fo kosɛbɛ u y'a jira k'a fɔ olu ni population de kan ka baara kɛ maa minnu sɔmina maa dɔ la n'a bɛ ka ko dɔ kɛ i ka se ka u ladɔnniya ka sɔrɔ maa si tɛ bɔ a kalama yɛrɛ ɔ k'a fɔ fɔlɔ n'a kun i kun taara kofɔli kɛ k'a fɔ u bɛ ko fɔ o ko t'a la bilen wala ɔ n'i bɛ se ka taa kofɔli kɛ e tɔgɔ tɛ fɔ bilen o y'a bannen ye awɔ hali bi an bɛ to kunnafoni kɔnɔna na an y'o fɔ an ka komisɔn lili minnu ɲɛsinnen don an ka kalo ko ma ɔ kunun ko samedi ko kalo kɔni ɲinina kunun ko tun ye kalo tile mugan ni kɔnɔntɔn de kalo ɲinina ko kalo ma ye ɔ bi bɛ kɛ kalo tile bi saba ye ɔ sini lɛndi o bɛ kɛ sunkalomakɔnɔ tile fɔlɔ ye o b'a jira k'a fɔ sunkalomakɔnɔ n'ale banna sunkalo bɛ ka sɛnsɛn ka na Ɔ o hukumu yɛrɛ kama an ka jamana faamaw ni minnu bɛ jamana ɲɛmaaya la sisan u ye wulikajɔba kɛ ka jira k'a fɔ ɛnpo ani takisi ani TVA minnu bɛ an ka minɛn minnu dɔw kan u y'u bɛɛ lajɛlen bin o ma sɔrɔ dɔ wɛrɛ fɛ sunkalo ka se ka kɛ nɔgɔya kɔnɔ cogo min ka da ka fɛnw da ka se ka nɔgɔya ɔ fɛnw da ka gɛlɛn ni sunkalo sera fɛn tɛ bolo la n'a fɔra fɛn ka tila ka gɛlɛn ɔ o y'a sababu la u ye ɛnpo ninnu ni TVA ninnu takisi minnu bɛ fɛnw kan k'a bɛɛ lajɛlen bin pour que commerçants u ka se ka fɛnw nɔgɔya cogo min ɔ n'a binna o k'a nɔgɔya dɛ wa fo fanga fana ka wulikajɔ kɛ ka o kɔntɔrɔli kɛ ka baara jateminɛ ka fɔ ten tɔ a binna mɛ n'a fɔra fɛn ma bɔ a la o ma ɲi dɛ faamaw ɲɛ t'i la mɛ ala ɲɛ b'i la dɛ an kɔni bɛ min fɔ o y'o ye o tɛ hali bi an bɛ to kunnafoni kɔnɔ aa an ka jamana kunnafoni ko ka ca nin mizima ma o an bɛ se k'a fɔ ka ɲɛmaaba dɔ ale fana kɔni su yera an ka hôtel dɔ kɔnɔ yan nɔ commune deux la yan n'an k'a ma hôtel Plaza o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ ale ka an ka ee Ni ma aw k'aw bɛ baara la u bɛ bɛn ja dɔrɔn de la nɔ bɛn ja dɔlɔ min ani ka da ni musoman ye aa bɔn a kɔni fila ka kɛ sababu ye ale kɔni su yera nin hôtel kɔnɔ o y'a sɔrɔ dɔw fila musoman wɛrɛ de tun bɛ yen a n'u bɛ ɲɔgɔn nɔfɛ ɔ ko tɛmɛnen fana u ko ka mɔgɔ wɛrɛ ɲinin a ye a hakili la o ko kɔni nana kɛ nin ale yɛrɛ k'a ye dɔrɔgu dɔ bɛ a y'o di musomannin ma k'o k'o ta o yɛrɛ tun ma sɔn a laban ka waa mugan d'o ma o y'o ta a hakili o ko o fana tɛ u ka fura minnu bɛ nɔ ni a tɔgɔ viagra a y'o fana caman kunun ɔ o kɔni kɛra sababu ye kɔlɔlɔ a a laban ka se kɔlɔlɔ ye ba y'a ma ale yɛrɛ su yɛrɛ nana ye a su nana ye nin kɔnɔ n hakili u ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ka wulikajɔ kɛ ka jira k'a fɔ musomannin minnu n'a y'a sɔrɔ n'olu ɲɔgɔn fɛ n'olu de nɔ don olu kɔni y'a jira k'a fɔ olu nɔ tɛ olu a kɛ kɛ ka ɲɔgɔn ye ko wa bi naani u b'a jira k'a fɔ ma aa u ka wulikajɔ kɔni fɛn na aw bɛ yan nɔ k'a bɛ aa tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ala ka hakili ɲuman di paa paa paa han lase a filɛ nin nin kɔni nin kɛwale de filɛ ka kɛ hakili la musomanin ninnu yɛrɛ u kɔni bɛ yen a ko filɛ nin ye an ka a ko ale yɛrɛ kan ka ye nin wagati in na kɔrɔ yan fan de fɛ a kun a sɔrɔla bamakɔ yan de ɔ a nana i bamakɔ yan ka tila ka na sɔrɔ yan i kan ka ye yɔrɔ min a ma y'a ka yɔrɔ yɛrɛ la o b'a jira k'a fɔ misima ma o ka wuli ka jɔ kɔni a filɛ nin ye ala ka hakili ɲuman d'an ma hali bi an bɛ to kunnafoni kɔnɔna na an bɛ to kunnafoni kɔnɔ n hakili la rezo sosiyo ma ka se kunnafonidila dɔw ma olu tun y'a jira k'a fɔ isa kawu jimu n'o ye a muso ye n'o ye fatumata diko o tun y'a jira k'a fɔ ale yɛrɛ diko den tɛ ko a balimakɛ dɔ den don k'a kɔrɔkɛ a dɔgɔnin den hakili fatumata diko yɛrɛ a yɛrɛ bɔra ka kuma an ka rezo mɔgɔw fɛ a jira k'a fɔ mamudu diko den yɛrɛ de y'ale ye wa denmuso fɔlɔ de y'ale ɔ b'a jira k'a fɔ kɔrɔ ka fɔ ka jira k'a fɔ a kɔrɔkɛ den o bɛ ni den don a ko k'a ba tɔgɔma yɛrɛ de y'ale ɔ b'a jira k'a fɔ ko kɔni t'a la hali y'a sɔrɔ bi a n'a burankɛ ka hakilina kɔni olu tɛ kelen ye ɔ fɔlen don ɲɔgɔn kɔ ɔ n hakili la hakilina kɔni a filɛ nin ye ale ko ale bɛ taranzisɔn de kɔ taranzisɔn in ka se ka dɛmɛ dɛmɛ cogo min na a ye jɛkulu yɔrɔ dɔ sigi o kama ɔ a bɛ ka kuma wɛrɛ fɔ ko asimi goyita ko ka se k'a kan bɔ ka kɛ kandida ye a ko kɔni ko a ko kuma bɔ a la kuma ka bɔ a la dɛ ka d'a kan tz ma u ka sariya so kɔnɔna na maa ma bɛ ka perez u bɛ gofɛrɛnaman in kɔnɔ olu tɛ se k'u kan bɔ dɛ u b'o kɔnɔ n'ale nana k'asimi goyita k'a kan bɔ a b'a fɛ ka sariya sɔsɔ u ka kuma u ka dabila hali y'a sɔrɔ a kuma ka ca kosɛbɛ ɔ olu kɔni ka kuma n ci ca i b'a fɔ cosin u b'a fɔ ca ee ala ka hakili ɲuman d'an ma ala ka hakili ɲuman d'an ma hali bi an ka to kunnafoni kɔnɔ dɔgɔkun in kɔnɔ an bɛ se k'a fɔ musow ka don kɛrɛnkɛrɛnnen wi marisi a ma kɛ ntɛnɛn tɛmɛnen ɔ wi marisi don min kɛrɛnkɛrɛnna ka bila musolakaw olu ka minɛn kɔnɔ ɔ musolakaw caman bɛ ka bila minɛn min fana kɔnɔ ka jira k'a fɔ ko A ko o don in kama ko muso tɛ baara kɛ ko cɛw de ka baara kɛ o de ye wi marisi ye ne den aa fo n'an y'an bɔ fili la sa n'o tɛ an kɔni bolo o kɔni ne don sa o de ye wi marisi ye a don cɛw ka ka tobili kɛ cɛw ka finiw ko cɛw ka yɔrɔw furan ka yɔrɔw jɔsi ɔ wala muso jɔnni bɛ nasɔngɔ di o don jɔnni bɛ nasɔngɔ di o don i baw bɛ nasɔngɔ di o don n'o kɔni don an bɛ an bɛ an b'a an b'a kɛ ten kɛ aa o tɛ wi marisi ye fo k'a dɔn k'a fɔ wi marisi kana bila minɛn kɔnɔ wi marisi bɛ bila minɛn jumɛn kɔnɔ o ye musow ka hakɛ musow ka baara musow ka kan ka dɛmɛ kɛ degun ni tɔɔrɔ min musow sɔrɔ a ka dɔn k'a fɔ o man kan k'u sɔrɔ n'a tila a bɛ bila o baara hukumu de kɔnɔ i n'a fɔ musow yɛrɛ ka u ka hakɛ sɔrɔ ala kiraba salala wasalamu ale de nana ni musow ka hakɛ ale cilen ale nana musow ka hakɛ di muso hakɛ tun tɛ musow yɛrɛ bolo muso yɛrɛ tun bɛ jate i n'a fɔ tiɲɛ de i tun bɛ komi tiɲɛ de ni i cɛ sara dɔgɔnin dɔ i bɛ d'o ma o bɛ yen i bɛ di kɔrɔkɛ dɔ ma o bɛ yen i bɛ di den dɔ yɛrɛ ma a tun bɛ ten nɔ muso tun bɛ i n'a fɔ tiɲɛ de wa n'a arabuw yɛrɛ fɛ yen nɔ olu tun bɛ musomanin ɲɛnama de don dingɛ kɔnɔ ka d'a kan ko denmuso wolo ko a bɛ kɛ sababu ye ka du tiɲɛ a bɛ kɛ sababu ye ka kɔlɔlɔw kɛ u tun u tun bɛ musoman ka dingɛ yɛrɛ sen k'a ɲɛnama bila a kɔnɔ o kira de nana musow hakɛ d'u ma fo musow fana k'a dɔn kiraba in cilen silamɛ de nana musow hakɛ dafalen d'u ma k'a fɔ ali furu kɔnɔ muso tɛ jɔn ye u k'a dɔn k'a fɔ musoya ye mun ye musoya ye mun ye n'o dɔnna a ka faamuya a bɛ kɛ nafaba ye musoya kɔrɔ ye muɲuso de sabaliso ɲama sununkun ka dimi tu la ka sabali n'i ma ɲi ko muso ni cɛ b'a fɔ misi misi in kɔrɔ de b'a la n'i y'a fɔ muso ka muɲu ka sabali o b'a jira k'a fɔ ko dɔ de bɛ k'i la ni ko tɛ k'i la a tɛ fɔ ka muɲu ka sabali wa ka bila o minɛn kɔnɔ an b'o fɔ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la musolakaw an b'u dɛmɛ a fɛ tila u kan'a bila k'a fɔ cɛw ka tobili kɛ o tɛ o tɛ an ka musolakaw kɛrɛnkɛrɛn muso minnu bɛ burusi kɔnɔ an bɛ se k'a fɔ olu de sɛgɛnnen don kosɛbɛ u wulikajɔ minnu kɛ cɛn na olu sɛgɛnnen don ɔ olu kɔni an ka musokɔrɔbatigiw caman bɛ yan nɔ olu olu ta a ko man nɔgɔn dɛ mɛ ala ka hakili ɲuman d'a ma an bɛ mun fɔ dɔrɔn u k'a bila o minɛn o kɔnɔna na n'o kɛra laɲiniw bɛɛ lajɛlen bɛ sabati o tɛ hali bi an bɛ to kunnafoni kɔnɔna na premier mars o ye protection civile maaw olu kɔni ka fɛti ye ɔ diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen na o hukumu kama ɲinan an ka protection civile maaw u ye wulikajɔ min kɛ a bɛ se wulikajɔ ba mugan ni saba ma an bɛ se k'a fɔ u ye baara caman kɛ ani faamuyali caman ani bilasiraliko caman an bɛ se k'a fɔ u y'o wulikajɔw baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ an bɛ se ka o fɔ o ye o tɛ hali bi an bɛ to kunnafoni kɔnɔ N to kunnafoni kɔnɔna na wulikajɔba dɔ tun kɛra ka maa dɔw minɛ ka jira k'a fɔ u tun b'a fɛ ka basibaliya don jamana kɔnɔ hali y'a sɔrɔ dɔw tun ka jira k'a fɔ k'u tun b'a fɛ ka coup d'état kɔni kɛ ala y'a sɔrɔ kuma ni sababa tɛ maa minnu minɛna o hukumu kɔnɔna na n hakili la olu ka kiiri olu tun kan u tun bolo kun kan ka boloda ɔ kiiri in bolodali kama a tun sɔrɔla k'a fɔ k'u nɔ tɛ fɛn na ko k'u bila N hakili la maa minnu fana bɛ yen fangako ye ko dɔ ye a tagabolow ka ca a sariyaw ka ca a fɔra k'u ka bila ka jira k'a fɔ k'u nɔ tɛ ko la kuru minnu fana maa minnu bɛ yen nɔ olu ko ko u ma jɛn n'o ye a hakili la u ye wulikajɔ kɛ ko ɔ u bɛ wulikajɔ kɛ ka taa cour suprême na ɔ n'olu y'a bila yɔrɔ min kɔmi nɛgɛ tigɛ yɔrɔ ye fanda ye ɔ o kɔni ye a laban de ye ɔ n'olu y'a ko jaabi bila bila cogo min a bɛ se ka kɛ ten kun fɔlɔ min bɔra dɔw kɔrɔ ka se ka mitasɔnw kɛra ɔ filanan kɔni o filɛ nin ye olu ko k'olu ma jɛn n'a ye o kɔni baaraw maa minnu minɛ o ka ca dɔɔni an bɛ se k'a fɔ mamadu yusufu bacili arasibaci an yɛrɛ baarakɛɲɔgɔn don ka fara segeretɛri kɔrɔlen kan kuluba seku tarawele ka fara PMU mali ɲɛmaa kan wuli maaw damadɔɔni bɛ yen nɔ an bɛ se k'a fɔ o kɔni y'o ye hali bi an bɛ to kunnafoni kɔnɔ dɔgɔkun in mana kɔnɔ an bɛ se k'a fɔ an ka alimamiw kalanna ka se ka u bilasira silamɛya yɛrɛ ɲɛ dɔn ɲuman na ka se ka silamɛya yɛrɛ ɲɛfɔ kosɛbɛ hakili wulikajɔba kɛra min ɲɛsinna an ka diinɛ ko ma ka fara an ka conseil islamique président kan ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan ka fara imamu mamudu diko kan ka se ka an ka karamɔgɔ alimamu kalan ka diinɛ yɛrɛ min ye diinɛ jɛlen don pasi nɔgɔ t'a la ka i don silamɛya kɔrɔ ka kojugu ta ka mɔgɔw sɛgɛrɛ ka ɲɛfɔli kɛ k'a fɔ o tɛ silamɛ diyagoya silamɛya o tɛ silamɛ n'i ma nin kɛ n b'i faa n b'i bɔnɛ ni na ka taga fɛn dɔ don i la ka ka maaw bɔnɛ u ni na ko jadisi ɔ jadisi tɛ dɛ a bɛ maa mun ye jadisi maa mun bɛ ka ala yɛrɛ ta kɛ maa mun bɛ ka kira ta kɛ mɛ maa mun bɛ ka bin maaw kan ka maaw bɔnɛ u ni na o tɛ ba ma o tɛ o tɛ silamɛ dɛ o ye kafiri de ye ala yɛrɛ mun y'an dan se bɛɛ bɛ ala ye n'ala ko a t'a fɛ ka kafiri dugukolo sanfɛ miniti ka jan sekɔndi kɔnɔna na a b'a bɛɛ bɔ ala ye cidenw ci an ma u ka sira jira an na nin ye sira ɲuman ye n'i baara ɲuman kɛ n'i sara i bɛ taa alijinɛ na nin sira jugu ye n'i baara jugu kɛ n'i sara i bɛ taa jahanama na bɛɛ k'i ta kɛ n'an sera ala fɛ yen ala bɛ kiri tigɛ ɔ ni e maa mun e maa mun e maa mun ni dɔ wɛrɛ ta ka ka o fɔ ka sɔrɔ silamɛya m'i bila a la dɛ o tɛ silamɛya ka baara ye walayi silamɛya ɲɛdɔnnen don a bɛ f'i ye n'i hakili y'a faamu dusukun ma i bɛ don a la ɔ mɛ n'i ma nin kɛ ka marifa ta ka mɔgɔw bɔnɛ u ni na ka maaw ja wuli ɛ o tɛ silamɛya ye kuwa jagoya tɛ silamɛya ye kuwa a bɛ f'i ye n'i sɔnna i bɛ don a la ɔ n'an sera ala fɛ yen nɔ ala de bɛ kiri tigɛ mun ni alijinɛ don ka kan o na taa alijinɛ na jahanama don ka kan n ko alijinɛ jahanama dara o de kama nka ni e ye maaw bɔnɛ u ni na yan nɔ ala ko t'o ye dɛ an bɛ hali bi an bɛ hali bi an bɛ se k'a fɔ an ka ka fara sedaw maaw kan olu yɛrɛ de kɛra sababu ye ka nin musaka in bɔ ka se ka kalan kɛ cogo min olu ka jɔ o kɔni o ye o ye hali bi an bɛ to kunnafoni kɔnɔ an bɛ to kunnafoni kɔnɔ an ka minisiri min ɲɛsinnen don an ka siraba kow ma an bɛ se k'a fɔ dɔgɔkun min kɔnɔ a ko gɛlɛyara kosɛbɛ hali bi banfɛn gɛrɛfuw olu kɔni cayalen don an bɛ se k'a fɔ an ka mobilitigiw fɛ u ye maa caman bila sen tagama dɔgɔkun in kɔnɔ a caman tɛ ka sɔrɔ dɔw fɛ a bɛɛ lajɛlen bɛ pɛyaji ko de don ka d'a kan pɛyaji ko fɔlɔ pɛyaji n'i yɛrɛ tun bɛ tɛmɛ ka taga i taatɔ wɛnikatɛri kɔnɔna na mobili pɛrisɔnɛli ninnu u bɛ kɛmɛ kɛmɛ taatɔ kɛmɛ n'i seginna fana o kelen don o kɛmɛ kelen dɔrɔn de bɛ sara mɛ sisan u bɛ k'a kɛ i tɛmɛ o tɛmɛ kɛmɛ n'i bɛ segin fana kɛmɛ ɔ mobilibatigiw dun olu ta kɛmɛ naani ayiwa ɔ i b'a ye mɔgɔ mɔgɔ bɛ cɛncɛn na cɛncɛn tɛ ka se ka sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen kun ye nin ko n'i taatɔ don kɛmɛ naani i segintɔ fana kɛmɛ naani kɔrɔlen wɛnikatɛri de kɔnɔna na k'u b'a kɛ dɔw ko kɛmɛ fila wa tiɲɛ na an b'a ɲini an ka minnu bɛ fanga la sisan u ka jateminɛ kɛ hali n'a sɔrɔ u bɛ k'a fɔ ko sedaw ka laɲini don u k'a fɔ sedaw ye an ka jamana kɔnɔ sisan gɛlɛya de bɛ yen mɛ n'a fɔra ka fɛn gɛlɛya tan a bɛ gɛlɛya dɛ Ka d'a kan ni fɛn farala fɛn fɛn sɔngɔ kan n b'a dɔn o fana b'a fara a kan a laban bɛna kɛ population de ka degun ye ala n'u ka an kɔni an bɛ se ka o an b'o an bɛ se ka o de f'u ye n'u u kɔni y'a kɛ o cogoya la o bɛ o bɛ wusaya kosɛbɛ a ko man nɔgɔn dɛ ala k'a ko nɔgɔya hali bi an bɛ to an bɛ to kunnafoni kɔnɔ an bɛ to kunnafoni kɔnɔ An bɛ to kunnafoni kɔnɔ dɔgɔkun in kɔnɔ an ka premier minisiri ka fara minisiri min ɲɛsinnen don an ka dugukolo ko ani an ka diɲɛlatigɛ kow ma an hakili la o ni parti politique ye ɲɔgɔn ye o ni parti politique ye ɲɔgɔn ye u y'a jira k'a fɔ u bɛna wulikajɔ kɛ wari min bɛ di parti politique ma n'o de la de la politique ma o ko o bɛ se ka jɔ cogo min na a ka se ka jɔ ka d'a kan a musaka cayalen don o kɔ tɛmɛnen fana u kumana min fana kan lakana yɛrɛ bɛ se ka sabati an ka jamana in fan tan ni naani bɛɛ lajɛlen na o kɔ tɛmɛnen fana ni maa b'a fɛ ka kɛ kandida ye ɔ si perezidansigi min nalen ee, san wɛrɛ 2022 u bɛ k'o mun fɔ ɔ mɔgɔ min b'a fɛ ka kɛ kandida ye kɔrɔlen a kɛra miliyɔn mugan ni duuru de ye mɛ a bɛna b'o la sisan n'i k'i bɛ kɛ kandida ye i bɛ miliyɔn bi duuru awɔ Bon, i b'o de sara fɔlɔ ɔ, ka sɔrɔ ka o bɛ kɛ komi caution N'i y'a ɲini a miliyɔn bi duuru miliyɔn bi duuru ɔ mɛ a kuma kɔni fɔlen don an bɛna a lajɛ n'a sera ka lawaleya o tɛ mugan ni duuru de kun don fɔlɔ tan de kun a bɔla o la ka na kɛ mugan duuru ye sisan ɔ k'u b'a fɛ ka kɛ bi duuru ye a ma fɔ k'a kɛra fɔlɔ dɛ ɔ kɔni o de fɔra n'a an bɛna sigi ka lajɛ ni jaabi min bɔra la an tɛna o di maaw ma a ko kɔni filɛ nin ka d'a kan jamana ɲɛmaa ko don hali bi an bɛ to kunnafoni kɔnɔ kunnafoniw ka ca dɔɔni an bɛ to kunnafoni kɔnɔ mamadu igɔri jara ale fana ye parti politique maa dɔ don a dɔnnen don kosɛbɛ ɔ hali jamana ɲɛmaa kalata tɛmɛnen perezidan ta tɛmɛnen kɛra ale yɛrɛ tun ye kandida ye mamadu igɔri jara k' a tun ye layidu di sumala sise ma ka sumala sise to balo la ala ka hinɛ a la k'a fɔ ko ko a bɛna fara sumala sise kan n' ala sɔnna a ma mɛ sumala sise kɔni tɛ na ɔ an bɛ se k'a fɔ dɔgɔkun in kɔnɔ a y'a ka layidu a y'a tiimɛ a n'a ka pariti mɔgɔw k'u taara fara adema kan u ka se ka jɛ ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min u b'a jira k'a fɔ a ye layidu min ta a y'a tiimɛ hali n'a sɔrɔ a layidu tara mun ye o kɔni tɛ yen non mais wulikajɔ kɔni don u ka fara ɲɔgɔn kan u ka se ka jɛ ka baara kɛ a m'a fɔ ko a bɛna k'a fɔ k'a bɛna kɛ ya de ka candidat présidentielle la k'a m'o fɔ dɛ ɔ k'a kɔni tun ye layidu ta sumayila ye ka layidu dafa o de ye nin une promesse est une dette ɔ n'i ye layidu ta o y'a kɛlen juru de ye koyi ɔ n'i y'a dafa alihamudulila n'i m'a dafa juru b'i la dɛ a ka gɛlɛn hɔrɔnya tɛ saga mun ye mun bɛ tugu mɔgɔ nɔfɛ hɔrɔnya ye mun de ye kuma kan jogo ani kɛwale hali bi an bɛ to kunnafoni kɔnɔ an bɛ taga tuna tɔnna an bɛ se k'a fɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔ nin kɛra wulikajɔba ye mamadu konate an ka waajulikɛla belebele a ye pɔn belebele da yɛlɛ joyila n'o bɛ ale yɛrɛ faso fɛ tun na ɔ hakili wulikajɔ kɛra a tun ye pɔn fɔlɔ da yɛlɛ pɔn filanan ye a da yɛlɛla a kɛra wulikajɔba ye tiɲɛ yɛrɛ la maa caman olu tun bɛ kɛnɛ kan serifu usumani madani hayidara pɔn yɛrɛ tɔgɔ dara ale de la n'i y'a jateminɛ maa caman tun bɛ kɛnɛ kan a kɛra wulikajɔba ye a kɛra bonya belebele a diyara dugumaaw ye dugumɔgɔw bɔra kosɛbɛ ɔ tiɲɛ yɛrɛ la a kɛra hakilina mun ye a diyar'u ye wa a kɛra duwawu kɛnɛ ani bonyamasegin kɛnɛ ka lase mamadu konate ma ka lase serifu usumani madani hayidara tiɲɛ na a kumana konate kan a ko nin de fɔra wari mun taara pɔn in na a bɛ dɔ bɔ dɛ a bɛ dɔ bɔ a bɛ taa fo Sefa wari miliyɔn kɛmɛ naani ni kɔ o b'a jira k'a fɔ yɔrɔ maa min don karamɔgɔ olu dun ka wari tɛ sɔrɔ man di n'o taara nin baara in kɛ a man nɔgɔn dɛ mamadu konate tiɲɛ na an b'a fɔ k'a ni fasoden ɲumanya ani wulikajɔ k'a ni ce tiɲɛ na a fɔra tan de n' ala ye se k'i ye ɔ i fana k'i jɔyɔrɔ fa N'Ala sɔnna. hakili la a filɛ ka nin mun kɛ nin ye a ko ale bɛ a a- a layidu ta waati mun k'a b'a kɛ a y'a sɔrɔ dɔrɔmɛ t'a bolo Walayi a wa kɛra. ko in kɛra cogo min kabako don dɛ aa, adamaden fana y'i ŋaniya de ye Ŋaniya ko n'i ye ŋaniya ɲumanya ta ala b'i dɛmɛ inshallah ala ka ŋaniya ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma hakili la mamadu konate a ye nin mun kɛ nin ye aa tariku kɔni b'an na Tariku bɛ nin baara dɛ ɔ ni ala ye se k'i ye ni ala ye se k'i ye ɔ nin kɛwale ninnu kɛ kosɛbɛ ni ala ye se k'i ye ee, ka hakili to i balimaw la i hakili to sinjiw la i hakili to i sigiɲɔgɔnw na ka d'a kan garisigɛ ko ye fɛn dɔ ye mɔgɔw t'a faamu a ka di ala ye cogo min a b'a kɛ ten i b'a sɔrɔ aw cɛ aw cɛ tan a cɛ mugan a bɛɛ bɛ cogo kelen kɔnɔ i b'a sɔrɔ garisɛgɛ ko kɔni a du bɛɛ la lagare du bɛɛ la den fɔlɔ bɛɛ cɛmancɛ ala mana mun mana ala diya dɔrɔn a b'a a b'a bɛɛ ɲɛsin o ma ɔ n'ala ye garisɛgɛ d'i ma i kana kɛ k'i ka cɛya de y'a kɛ dɛ k'i ka fanga de y'a kɛ dɛ a bila ala ka minɛn kɔnɔ ko ala de y'a kɛ e fana ka hinɛ balimaw la sinjiw la ka d'a kan wari kɔni don o don wari bɛ kuma saba de fɔ a b'o fɔ a b'a fɔ ne wari i nana ka ne sɔrɔ yan nɔ wa i bɛ taa ka ne to yan nɔ ne wari n'i ma ɲumanya kɛ i balimaw ye i b'a kɛ fu a bɛ wari bɛ nin wari bɛ nin fɔ wari tigi ye n'i ma ɲumanya kɛ ala ye i b'a kɛ fu ye n'i sara e b'a to yen nɔ a bɛ kɛ tiɲɛ ye i bɛna den i bɛna den kolo minnu sɔrɔ olu bɛ taa don kɔlɔlɔw la o bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ i ka degun ye ɔ ni dun i se ye mun ye ka hinɛ balimaw la ka hinɛ sinjiw la wari nafa foyi tɛ wari la n'o tɛ an ka tigi minnu bɛ kɛ tiɲɛni ye san bɛ kalan na kɔni b'a dɔn n'i y'a sɔrɔ miliyɔn kelen b'i bolo n'i ye waa tan di mɔgɔ dɔ ma ala kama o waa tan in o de y'i ta ye lahara i b'o de sɔrɔ i ɲɛ miliyɔn kelen na miliyɔn kelen na waa kɛmɛ ni bi kɔnɔntɔn b'i bolo o de b'i bolo hali n'i sara a bɛ kɛ tiɲɛ i ye mun di ala ma dɛ i b'o de sɔrɔ i ɲɛ yen an b'o fɔ waatiko ye dɛ cɛya tɛ dɛ n'ala ye garisɛgɛ ɲuman d'i ma hinɛ i balimaw la hinɛ i sinjiw la i k'a dɔn k'a fɔ diɲɛlatigɛ waati de a bɛ kɛ komi an kun tɛ yan nɔ siga foyi t'a la hali bi an bɛ to kunnafoni kɔnɔ ne den kunnafoni telefɔni ka waati bɛ ka surunya wulikajɔ kura minnu n'o bɛna kɛ an ka jamana mago bɛ sufisiye ani wofisiye an bɛ se k'a fɔ polisilakaw a u ka maa ba kelen ani kɛmɛ duuru jamana mago min na jɔ la k'a daminɛ région kɔrɔlen ani kura minnu daminɛna o bɛɛ lajɛlen dɔ bɛna d'u bɛɛ lajɛlen ma kayi kayikaw olu mago bɛ mun na mun ka kan ka d'olu ma o ye se kɛmɛ ani bi duuru ma kayi kulikɔrɔ o bɛ se kɛmɛ ani bi wɔɔrɔ ma sikaso o fana bɛ se lakanabaa minnu ma ni polisiw ye ofisiye ale ni sufisiyew a bɛ se maa kɛmɛ ani bi wɔɔrɔ ma o ye sikaso segu o ye mago bɛ maa kɛmɛ ani bi saba ni duuru moti o ye maa kɛmɛ ni bi saba tɔnbukutu maa kɛmɛ ani mugan gawo fana maa kɛmɛ ni mugan kidali maa bi wolonfila ni duuru menaka maa bi naani ani duuru tawudeni maa bi duuru nara maa bi duuru buguni maa bi wolonfila ni duuru san maa bi duuru na bi duuru kucala maa kɛmɛ ni bi saba ni duuru duwansa maa bi duuru ka se banyagara ma maa bi duuru an bɛ se k'a fɔ baara ninnu kɔni dosiye ninnu dayɛlɛla depuis le premier mars ni maa minnu b'a fɛ ka kɛ cɛbɔ ye fo ka se a kun bɛ taa cɛ dosiye datuguli bɛ taa bɛn vingt et un avril ma o kɔni an bɛ se k'a fɔ o ye o kunnafoni ye cɛ minnu ka taa ala k'u kɛ cɛ ɲuman ye ka se ka jamana lakana cogo min lakanabaliya y'an ka jamana fan bɛɛ hali bi an bɛ to kunnafoni kɔnɔ ka da rezɔn fana tɛna kɛ fo mugan ye rezɔn taara kɛ fo mugan ye sisan dɔgɔkun tɛmɛnen an da don tɔgɔ dɔw la ka fɔ o kɔni ye o ye cayara wa komini fana komini fana bɛna caya ka taa komini fana bɛna daminɛ ko fo ka taa komini tan na awɔ moribabugu ni jalakɔrɔjiw ani sala ninnu ka fara kalaban kura kɔrɔlen minnu bɛ kati fɛ olu bɛɛ lajɛlen bɛna fara Bamakɔ kan kɔmi a bɛna kɛ daminɛ komini un fo komini dix an bɛ se k'a fɔ ka wulikajɔ kɛ dɛ a fana bɛɛ lajɛlen n'a musakaw don dɛ o tɛ o kɔni o kɔni y'o ye an bɛna yɛrɛ bi hali bi an bɛ to kunnafoni kɔnɔ Dosiye ninnu kan ka don min na an kɔni an y'o fɔ ka daminɛ le premier mars ka taa kuncɛ le vingt et un avril o kɔni o ye o ye hali bi an bɛ to kunnafoni kɔnɔ nin fana ye taare taare huit mars kunbɛn kɔnɔna na an ka komini kɛrɛnkɛrɛn na n'o ye jelibugu mɛri ye olu fana ye wulikajɔba kɛ u ye masi don kama ka se ka laɲini kɛ ka se ka muso bi duuru ka se ka furu bi duuru siri furu bi duuru ka siri y'u dɛmɛ kosɛbɛ furu ninnu kɔni siri la ka mɛtilikɛ yɛrɛ fɛ ma olu kana ten ɔ kɛnɛ bonya karama kun dalen de ye ali badara usumana hayidara ma n'o ye sirifukɛ Sirifu usumana hayidara denkɛ n'o ye badara tɔgɔma ye kɛnɛ bonya ni karama tun b'o bolo hakili o kɔni ye wulikajɔ kɛ ka se ka dɛmɛ lase maa ninnu bɛɛ lajɛlen ɔ wulikajɔ in na olu nisɔndiyara ɔ ka d'a kan se tun t'olu ye ka se k'a kɛ hali n'a y'a sɔrɔ u y'a kɛ cogoya min na o kelen kelen kɛmɛ fila de sara a kana kɛ fu fana ye n'i ye dɔɔnin bɔ ko fana na o ka di kɛmɛ fila o jɔyɔrɔ t'a la dɛ wala an b'ala deli furu bi duuru minnu sirila ala ka bɛɛ lajɛlen kɛ furu tututu ye ka sen ni bolo caman bɔ a la an bɛ to kuma yɛrɛ kɔnɔ o furuko kuma yɛrɛ n'an bɛ se k'a fɔ an an ye kunnafoni dɔ sɔrɔ ne di a tɛ ka nisɔndiya dɛ mm. an bɛ ka a lalaw ye kosɛbɛ mm-hmm. o bɛ k'a jira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la mm-hmm. an bɛ ka ladilikan caman di an bɛ ka jɛmukan minnu sigi furusa kama yan nɔ mm-hmm. a kɛlen b'i ko furusa ko caman farala a kan dɛ o jate ninnu jate minnu b'an bolo mm. u bɛ ka chiffre min fɔ sisan n tɛ se k'a fɔ fɔlɔ an ka an ka an ka jɔ an bɛ taga laraw ye k'a lajɛ a ko bɛ cogo di tribunal sira kan tiɲɛ yɛrɛ la tiɲɛ de don wa ka d'a kan furu bɛ kɛ kari ko furu bɛ sa ntɛnɛn an ye jateba dɔ ta yan wagati dɔ la o mɛnna mɛ o o mɛnna dɛ o ka ca ni san tan yɛrɛ an k'o jate ta an kun taara taa tribunal la u y'a jira mali la ko don o don furu min bɛ sa k'a bɛ se furu bi saba ma ɔ dɔgɔkun kɔnɔ furu kɛmɛ fila ni tan n'i y'a jateminɛ san kɔnɔna na furu kun bɛ sa ka taa furu ba tan ani kɔ bon minnu bɛ ka fɔ sisan o b'o o b'o double yɛrɛ n'a cayara n'o ye n'a tɛ ɲininka a triple Sisan ta an b'a fɔ ko bonjour monsieur le maire bonsoir monsieur le juge aa cɛn na a b'o b'o yɛrɛ de fɔ koyi an ta ye sisan n'u bɛ sigi kari don na ko ntɛnɛn a bɛ sa ko a ko kɔlɔlɔ cayalen don dɛ furu de ɲɛfɔlen tɛ furuden ye wa u ma furu de dɔn wa

kɔɲɔso yɛrɛ fini bɛ tribunal la kɛra an yɛrɛ ɲɛ ɲɛna tiɲɛ na ni wulikajɔ ma kɛ an ka jamana in kun ye dɛmɛ jamana de ye hɔrɔnya jamana de kun don fɔlɔ mali la n'i kun mago jɔra furusa la aa i kun ye mobili ta dɛ parce que furu yɛrɛ n'u kun ma sa fɔlɔ a kun tɛ sa du kɔnɔ a tɛ sa dugu kɔnɔ tun bɛ taa sa wula de kɔnɔ i ma wula dɔn o ye kungo kɔnɔna de ye o bɛ taa sa kungo kɔnɔ u bɛ taa sa jiri de kɔrɔ wa u bɛ taa sa jiri mun fana kɔrɔ jiri mun nafa tɛ jiri mun na furu kun tɛ sa si kɔrɔ furu ka bɛ sa jiri fana bɛ kɛ sababu ye ka adamadenya nafa u kun tɛ sɔn ka furu sa o kɔrɔ awɔ furu ka girin ka s'o bɛɛ la furu ka girin u kun tɛ sɔn k'a sa si kɔrɔ u t'a sa furu fɛnɛ jiri fɛnɛ bɛ yen nɔ n'a bɛ adamadenya nafa o tɛ sɔn k'a sa o kɔrɔ ɔ o kɔni n t'a dɔn an mana an mana an bɛna kɔɲɔ cogo min n'u ta u t'a sa jiri min kɔrɔ n'u ye furu sa o jiri kɔrɔ yann'o san ka yɛlɛma o jiri yɛrɛ bɛ sa o b'a jira k'a fɔ furu tɛ fɛn den ye dɛ furu kan ka kɛ furu tututu de ye o n'i y'a jateminɛ kunun furu an bɛ se k'a fɔ n'o tun ye diyagoya furu wagati ye u tun b'i sigi ka muso siri karata ta ta an yɛrɛ ɲɛ na ka muso siri ka taga di a cɛla la ka muso diyagoya ta ka don furu la i bɛ don a la diyagoya hali n'a sɔrɔ sariya tɛ diɲɛ na mɛ olu tun bɛ kɛ fɔlɔ O furu fana an b'a ye o furu tɛ sa muso sirilen yɛrɛ ka taa di a cɛ ma a bɛ to furu la tila ka den caman wolo furu tun tɛ sa fiyewu bɔn sisan an b'a bila minɛn jumɛn kɔnɔ bi an nana sisan ko diyanye furu ɔ ko mun ka di mun ye o ka di o ma lasi ko mun ka di a ye o ka di lasi ma a ye bɛnkɛ yɛrɛ ko mun ka di a ye o ka di bɛnkɛ ma ɔ lamɛnbɔ fɛn bɛ ko mun ka di bɛɛ ta ka d'i ma ɔ diyanye diyanye furu waati de ye

sari k'a fɔ an ka di ɲɔgɔn ye dama dama dama a tɛ t'o la o u diɲɛ ba yɛrɛ an bɛ se k'a fɔ kalo saba ala bɛ barika don furu la ɛ mɛ n'a ko aw furu la furu kɛra nata ye wa furu kɛra ni nata ye ni nata ma fa a bɛ dabila ala ka hakili ɲuman d'an ma a kɔlɔlɔ kɔni ka ca kosɛbɛ tiɲɛ na furusa mun ka da mun ka fɔ

hali bi an ka to kunnafoni kɔnɔ dɔrɔn ne bi an bɛ mun fɔ dɔrɔn furukɛlaw ye u b'a dɔn ka fɔ furu tɛ tulonkɛ la dɛ an bɛ mun fɔ furu fo furu kɔnɔna na bɛɛ n'i hakɛ de don cɛ n'i hakɛ muso n'i hakɛ n bɛ min fɔ dɔrɔn furudenw furu yɛrɛ ye hinɛ de ye furu ye kanu ye furu ye kotoɲɔgɔntala ye n'o bɔra furu la nafa bɛ ban barika bɛ ban i m'a ye kɔlɔlɔ b'a la an ka furu bɛ sa wa hali dɔgɔkun in fana kɔnɔ a filɛ sinamusoya kama muso filɛ ka sinamuso n'a den bɛɛ lajɛlen fa mun filɛ nin ye olu bɛɛ ye kɔlɔlɔbaw de ye u k'a dɔn k'a fɔ sariyaw de don mɛ ka taga sinaya kɛ jogo juguya ɲɔgɔn dabali o tɛ o n'ala y'a sigi cɛ kelen kɔnɔ o y'a kelen kelen de e bɛ den min wolo cɛ jamu a b'o de ta a fɛn fɛn bɛ den fɛn wolo a bɛɛ cɛ de ta ye wa a bɛɛ bɛ cɛ jamu ta o b'a jira k'a fɔ aw ye kelen de mɛ ka juguya ni hasidiya ni dabali jugu ni ko fo ka taa ala ala ka hakili ɲuman d'a ma ala ka hakili ɲuman d'a ma hali bi an bɛ to kunnafoni kɔnɔ wagati kɔnɔna an bɛ to kunnafoni kɔnɔ nin fana rezo ye ani nin ye rezo an bɛ se k'a fɔ ninnu maaw kɔni minɛna katikaw fɛ yen ni kamalen ninnu minɛna an bɛ se k'a fɔ binkaliwale an bɛ se k'a fɔ ninnu ni kamalen yɛrɛ a yɛrɛ balimakɛ dɔ a tun b'a fɛ ka bɔnɛ ni na an hakili wulikajɔ kɔni kɛra an ka lakanabaa n'o ye peremiye arɔndisiman katikaw fɛ yen u ye denmisɛnnin u ye ninnu minnu minɛ ka jira k'a fɔ u minɛna u ye maaw ye bɔnɛ o ni na wa u bɛ adamaden piyɛsiw o de bɛ sɔrɔ u bolo k'olu feere an bɛ se k'a fɔ arɔndisiman maaw ni maa saba u kɔni y'u minɛ maa naani de don u kelen minɛna an hakili u ka wulikajɔ ani o hukumu kɔnɔna na an hakili lakanabaa ninnu kɛlen k'u minɛ ka lawuli kɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ u ye mɔgɔ ninnu ɲininka ko u bɛ nin fɛn minnu kɛ u b'a di jɔn ma k'u bɛ taa di u ka ɲɛmɔgɔ de ma u ka patɔrɔn k'o ye jɔn ye a ko dawuda yatara n'u k'a ma sitanɛ n hakili ale fana a minɛna a fana bɛ bolo la ɔ n hakili an ka lakanabaaw u y'a jira k'a fɔ wulikajɔ u ka dalilu u bɛ wuli ka jɔ o la yanni ko kɔni labila teliman ka bolo ka yɛlɛ olu ka jaabi di mɛ n'u kɔni minɛna dawuda yatara minɛnen ye ko a ka so marifa saba yera yen o kɔfɛ fana teni n'o y'an ka tenitigiw o fini caman yera a fɛ yen du an ye polisi zandarameri garidi ani sɔrɔdaso ani bɛɛ lajɛlen finiw yera a fɛ a ka so yen nɔ ɔ n hakili ale ka mobili fana de yera mɔgɔ ninnu bolo olu kɔni y'a jira k'a fɔ u ka wulikajɔ in u y'a dɔ kɛ a ma mɛn ɔ n hakili hali fana ka fana ko fana maa minnu kunkolo bɛ ka tigɛ yen nɔ ka da u b'i kan tigɛ de u mago bɛ joli dɔ la joli bɔ ko joli k'u b'a kɛ k'u ka boli sɔn n tɛ i tulo t'a la dɛ ayiwa ala ka an ka an ka jamana in aa a ko kɛra baara ye e j- e, Waaw, hadamaden waaw, kantigɛ ka jeli ka boli sɔn sɔn ɔ k'ale kantigɛli minnu k'a ka ɲɔgɔnna saba bɛɛ yera Mm. fanakaw fɛ yen Mhm. hali a fɔra ko fana kunkolo tigɛ minnu bɛ ka kɛ Mm, ɔ wulawere kɔni bɛ sen na Mhm. wulikajɔ bɛ yen Mhm. a ko mana tigɛ ɲɛ o ɲɛ ma Mm. n'a kunnafoni dira an y'a di da dɔ yatara n'u k'a ma si dan dɛ a yɛrɛ kun delila ka minɛ a ɲɔgɔnna dɔ la u ɲinɛna ka san duuru bɔ a y'o kɛ kaso la giniyɛnw ka cɛ dɔ bɛ yen nɔ ko a fɔ o ma tɔgɔ dɔ fɔ o ma a hakili a yɛrɛ k'a fɔ ko bana nin na k'o don a kun bɛ kaso kɛ a hakili a bɔr'o la a filɛ nin nin kɛwale in fana na ee adamaden adamaden a tɛ to yan koyi a tɛ to yan dɛ ko ko kɛ ala ala ala nin bɛɛ bɛ ka kɛ wari in nɔfɛ wari in dun ka teli sɔrɔ ee lala ti diya dɛ wari hali bi kun wagati kɔnɔna an ka kunnafoni kɔnɔ ni porosɛ in fana zima kɛra abubakar sako ale mun kɛra sababu ye ka daga wuli teri n'o ye kalilu kulubali ye ka a bɔnɛ a ni na ka sɔrɔ a ka juru de b'a la ka taa n'a ye katikaw ni fɛ nɔ k'a digi k'a ɲɔnti k'a bila kɔlɔn kɔnɔ ka gabakuru fili ka k'a kan a ma dan o ma tuguni ka kila ka cɛncɛn mɔbili ka na k'o k'a sanfɛ n hakili la wulikajɔ kɔni kɛra a waati ka ɲininiw kɛ an yɛrɛ kun y'a kominike kɛ yan waati kosɛbɛ n hakili la wulikajɔ kɛra kamalen kɔni a yɛrɛ kalilu kulubali yera a su kɔni bɔra ale ka kiri mɔgɔ min y'a bɔnɛ a ni na n'o ye abubakar sako a ka kiri kɔni k'o kɛra dɔgɔkun in kɔnɔ u y'a jira k'a fɔ Abubakari Sako k'a b'a si kɛ kaso la a b'a si kɛ kaso la o dɔrɔn tɛ ani a bɛ sefa wari miliyɔn kɛmɛ a b'o sara banbaatɔ somɔgɔw ye n hakili la o kɔni o de ye ko tɛ kiba dama yɛrɛ ne den min f'i ye u k'a kɛ peine de la mort in kan ka segin ala ta ala ye mun fɔ a ka kɛ ala ta ye ni maa min maa fa i ka fa n'i ye maa ɲɛ ci i ɲɛ ka ci n'i ye maa bolo kari i bolo ka kari u ka baara kɛ ni sariya ye ala ta ala de y'a fɔ ni maa min maa fa i ka fa n'i ye maa ɲɛ ci i ɲɛ ka ci nin kamalen kun ye muso sabatigi de maa a kun jɔlen ni maa min ye ka ca kabila jigi de kun b'a kan du ale kun jɔlen ni du ye a kɔni filɛ nin ye fo sariya de ka bato ni sariya batora sisan maa maa mana sɔrɔ maa fa la n'i fara mɔgɔ faga bɛ dabila an ka jamana kɔnɔ yan sariya de sariya mana balo dɔrɔn bato dɔrɔn i b'a ye a bɛ a ko bɛ fɛn a kan ka kɛ don an kan ka sariya de bato sini filɛ nin ye olu tɛ blague kɛ dɛ n'i sɔrɔla i bɛ fa ayi u ye hali amerikɛn dɔw minɛ wagati dɔ ko dɔ la dɔrɔgu ko dɔ la amerikɛn y'u sen don k'u bolo don ko ayi n'i sɔrɔla dɔrɔn sariya de b'u fɛ yen ni sariya bɛ yɔrɔ min na mɔgɔw bɛ siran o ɲɛ de ala ka hakili ɲuman d'an ma se ka t'a la hali bi an bɛ to kunnafoni fana kɔnɔ an bɛ to nin kiri in fana kɔnɔ nin kiri in fana kuma cayara kosɛbɛ n'o ye eh, bɛrɛ ruzi maa mugan ani kelen an bɛ se k'a fɔ maa mugan ni kelen minnu olu kɔni bɔnɛna u ni na amadu aya sanogo ale n'a ka maa minnu kun minɛnen don n hakili la wulikajɔ kɔni kɛra a ko la wulikajɔ kɛra a baaraw la an bɛ se k'a fɔ o ye bɛnkan kɔni sɔrɔla a kɔnɔ n hakili la o bɛnkanw kan ka sini a jaabiw ka kan ka bɔ ka bin hali n'a y'a sɔrɔ muso dɔ bɛ yen nɔ ale kɔni ko ale ma jɛ dɛ n'o ye aminata sumare ko kɔlɔlɔ caman sɔrɔla ale la a kan u ye degun caman sɔrɔ ka ale sɔrɔ a ko la u ye ale ko kɛra ale la kosɛbɛ a da donna kɔrɔ ko la n hakili la ja bɛ an ka bɔlɔlɔ sanfɛ kosɛbɛ a kɔni ko ale ma jɛ hali n'a sɔrɔ a ko kɔni banna ka ban hali n'a sɔrɔ ale kɔni ma jɛ ka taa maa minnu ka mɔgɔ yɛrɛ bɔnɛna u ni na jateminɛw y'a jira k'a fɔ awokaw y'a jira k'a fɔ u ni ko u ni hakɛ dɔ de ka kan ɔ n hakili la dɔw yɛrɛ dɔ sɔrɔ dɔw du sɔrɔ dɔw ye wariw sɔrɔ ɔ n hakili la loi d'entente min fɔra pour que ninnu ka jɛn ka k'u ma yafa ka k'u ma n hakili la o baara fana o o bolodara olu fɛ o bolodaraw fɛ n bɛ se k'a fɔ o kɔni o y'o ye a kɔni ko a ma jɛ ɔ n hakili la an bɛna la sini ko min bɛ bɔ a la a ka se ka bila o minɛn kɔnɔ cogo min hali n'a sɔrɔ an bɛ taa daba dabiyakaw fɛ yen baba sora ko a ye maa dɔ kun deli k'a bila a ka mɛriya la k'olu tun b'a fɛ k'a senkɔrɔmacɛ k'a jira k'a fɔ olu b'a bɔ mɛriya in na ka se ka u yɛrɛ ka mɔgɔ bila a la o sariyaso y'a jira k'a fɔ ko o ti bɛn wote y'a sigi de fana u b'a wuli baba sora an min ye kɛra sababu ye k'u ka dugu jɔ dabiya jɔ o y'a sɔrɔ an an bɛ se k'a fɔ mali la a ye min kɛ maa m'a ɲɔgɔnna kɛ fɔlɔ dɛ ale de ye maa bi duuru ni kɔ bila ka taa hiji u ko tɛmɛnen fana k'ale tun bɛ kɔn ka awiyɔn ta ka mali caman ta ka na malidenw fana ka se ka wari sɔrɔ an ka balontan o fɔlɔfɔlɔ kɛra ale de o kelen kelen ka miliyɔn segin di ɔ a taara ni maa bi duuru kɔ min ye hiji la o maa kelen kelen fana ka miliyɔn tan ni segin di o tigilamɔgɔw fana ma an bɛ se k'a fɔ baba kɔni hali n'a sɔrɔ a ye baara min kɛ maa ma sɔrɔ mali la fɔlɔ min delila k'a ɲɔgɔnna kɛ dɛ o ka fɔ o tɛ ni baara ɲuman kɛ awɔ ninnu ka kiri kɔni bɛ yen ni min bɔra a la an bɛna a ɲɛfɔ maaw ye kunnafoni ka ca tiɲɛ yɛrɛ la kunnafoni ka ca ɔ nɛgɛjuru ka waati sera an bɛ a ju ka bɛrɛ bɛn ka nɛgɛjuru labila an bɛ nɛgɛjuru labila n'an sera ka mun boli boli an ɲɛfɛ an bɛ o fara a kan o tɛ nin fana kodasi mana kɛra an bɛ se k'a fɔ kodasi mun kɛra jateminɛw y'a jira k'a fɔ maninkakɛ ale kɔni ko a jirala ko ale tun bɛ baara kɛ yɔrɔ min ni kɔntabilite don ale kɔni kɛra sababu ye ka jamana wari dun maninka don dɛ keyita kɛ don maninkala maninka ninnu keyitalaka ninnu aa an hakili la jibiri keyita kɔntabilite de tun don kɔntabilite tun don an bɛ se k'a fɔ kɛra sababu ye ka jamana ka wari min dun a bɛ se sefa wari miliyɔn kɛmɛ naani ma wa a ma sɔrɔ dɔ wɛrɛ fɛ a tun bɛ fɔ papiye lankolon dɔ bɔ ka wari minɛ a bɛ se ka pɛrimi ani kariti girizi ninnu bɛ dilan yɔrɔ min a zuzeman kɔni o kɛra ko san tan ni saba kaso a b'o kɛ k'ani a kan ka sefa wari miliyɔn sefa wari waa kɛmɛ o sara a jirala k'a fɔ ko wari ninnu taara fɛn mun na a ko fiman dɔw fana taara n'a ka wari ye olu ye wari dɔ minɛ k'u bɛ dɔ fara o kan o kɛra o kɛra o ye o kɛra baara ye sa a kɔni o fana b'a la hali bi an bɛ to kunnafoni na a kuma cayalen don kosɛbɛ n'o ye ina ye ina mun an ka ina ko a kɔni k'a feerela a bɛ imɛbulu min na k'a feerela ina hali n'a y'a sɔrɔ ma sente ma o y'a diya ale y'a jira k'a fɔ k'a feerela ko se hali n'a sɔrɔ ina ka jɔ ayeropɔri zɔni ayeropɔri in na yen nɔ ko o dɔ tun bɛ ka jɔ mɛ imɛbulu kɔni ko a feerela ɔ ɲininkali de bɛ ka kɛ jɔnni y'a feere k'a feerela san ba fila ni tan ni kɔnɔntɔn ibirahimu bubakari keyita ka waati la a feerela jɔnni ma k'u bɛna wulikajɔ kɛ ani yɔrɔ caman bɛ yen nɔ jamana ka yɔrɔ k'u feerela u ma feere wari ɲɛnama na wa a ko kɔni a kɛra o ye a kɛra baara ye dɛ bɛɛ bɛ ka feere feere mali ko tɛ ɔ hali bi an bɛ to kunnafoni na an ka nɛgɛjuru labila nɛgɛjuru sira di maaw ma nɛgɛjuru sira awɔ an ka fama maa tan ni seegin olu fana y'u ka ban daw ɲɛkɔrɔ k'a fɔ u bɛna baaraw kɛ tiɲɛ kan tila kalini kɛra o kɛra jumadon o wulikajɔ olu kɛra awɔ nɛgɛjuru di nɛgɛjuru sira mugan bi seegin tan ni naani bi wolonwula ani fila o don vingt quatre-vingt quatorze soixante-douze o don libre antenne don gɛlɛya fɛn min b'an ka jamana in kɔnɔ an da bɛ se ka don a bɛɛ lajɛlen na cogo min na o tɛ n'an donna yanni maa dɔ ka don n'an donna covid fana kɔnɔ n'o ye koronavirisi bana mu bi a kɛra sababu ye ka diɲɛ bisibasa don diɲɛ kurukala kɔnɔ ko bana ye maa min sɔrɔ diɲɛ kurukala bɛɛ kɔnɔ maa miliyɔn kɛmɛ ani mugan maa ba bi seegin ni seegin kɛmɛ wolonwula ani tan ni seegin wa maa min kɛnɛyara diɲɛ kurukala bɛɛ kɔnɔ maa miliyɔn bi kɔnɔntɔn ni wɔɔrɔ maa ba kɛmɛ wɔɔrɔ ani tan ni saba kɛmɛ saba ani tan ani duuru b'a jira k'a fɔ kɛmɛ kɛmɛ sarada la maa bi seegin ko maa b'an kɔ salamu aleykum Salam alaikum. Ale taara 20 80 14 72. 20 80 14 72 o b'a jira ko kɛmɛ kɛmɛ sarada la mhm. maa bi seegin mhm. a n'a kunkanfɛn bi naani duuru mhm. olu bɛ kɛnɛya ɔ maa mun kɔni an bɛ se k'a fɔ maa mun tiɲɛna diɲɛ kolokala bɛɛ maa miliyɔn fila maa ba kɛmɛ wɔɔrɔ maa ba bi wɔɔrɔ ani maa kɛmɛ saba ni bi wɔɔrɔ ni saba o y'a ye maa minnu tiɲɛna olu tiɲɛna de a bɛ maa minnu na diɲɛ kolokala kɔnɔ sa maa miliyɔn mugan maa ba kɛmɛ seegin ani tan ni duuru mm-hmm. ani bi naani mm-hmm. ɔ nɛgɛjuru ye vingt quatre-vingt quatorze soixante-douze mm-hmm. ɔ mali yɛrɛ ta la a ye maa min sɔrɔ mali kulukala bɛɛ o ye maa ba seegin kɛmɛ seegin bi wɔɔrɔ ani fila maa kɛmɛ seegin bi wɔɔrɔ ani fila maa mu kɛnɛyara mali kɔnɔ maa ba wɔɔrɔ kɛmɛ naani bi seegin ani naani maa mu tiɲɛna an ka jamanaba in kɔnɔ maa kɛmɛ saba ani maa bi wɔɔrɔ awɔ maa kɛmɛ saba ani bi wɔɔrɔ wa a bɛ maa mun na sisan maa ba fila tan ani kɔnɔntɔn ala deli hali n'a sɔrɔ ko vaccin fɔlɔ nana hakili kuma kɔni cayalen don dɔɔnin o bɛ taa kɛ sɛnɛgali perezidan ɲɛma perezidan ye ɲɔgɔn na ye ba ndaw t'o ladege a nanen a vaccin nanen o ka perezidan fɔlɔ a kɛra ale fɔlɔ fɔlɔ de la macky sall a kɛra ale fɔlɔ la hali n'a sɔrɔ u bɛ ka kumakan wɛrɛ fɔ ka bila ka fɔ mun nana tuguni ko ko minnu y'a bila ka na ko ko kɔlɔlɔ wɛrɛ b'a la dɛ ala ka hakili ɲuman d'an ma 20 80 14 72 mugan bi seegin tan ni naani bi wolonwula ani fila vaccin nin b'an senkɔrɔ yanni maa dɔ ka na

Lasinɛ? Lassi a ka kalan dɛ a ka kalan a ka kalan denmisɛnw ɲuman a ta talan a ta talan t'o juru Lassi nɛgɛjuru kɔni labilalen don ee, o waati tɔ man ca bilen ee, 20 80 14 72 an bɛ se k'a fɔ dɔgɔkun in fana kɔnɔ an ka CNT maaw olu ye wele bila minisiri caman ma ka t'u ɲininka i n'a fɔ minisiri min ɲɛsinnen don kɛnɛyako ma ka se an ka laadalako ma ani kuran ni jiko minisiri ne hakili la wulikajɔw caman kɛ o kɔlɔlɔ minnu bɛ yen nɔ ka ɲininkali busamisɛn guwaw la

Hali bi an filɛbagaw an ka foli b'u ye ee Kamate ale ko a b'an fo kosɛbɛ ee ko an bɛɛ k'a ka foli b'an ye jɛmukan tagabolo ka ɲi kojugu ko ala k'an dɛmɛ ala ka tile hɛrɛ di an bɛɛ lajɛ lajɛlen ma an ka foli b'a ye laji danbele ale fana ko ale bɛ an fo ale bɛ kɔlɔsi musa musa jara ale fana an yɛrɛ bara an ka tɛkinisiyɛn don ale fana bɛ k'an filɛ an lamɛnjɛbaw ani minnu bɛ k'an lamɛn waasa kan an ka foli b'u bɛɛ ye

Lasinɛ nin tigilamɔgɔ fana k'a ka foli b'an ye salamalekun aa ale ka laban ma saba ale ko ko baara tagabolo ka ɲi kojugu tiɲɛ yɛrɛ la ko an bɛ ka kunnafoni mun di k'a ka d'u ye ko ala ka sijan ani kɛnɛya di u ma n'a denmuso ma amina yarabi 20 80 14 72 an bɛ se k'a fɔ euh, sura fana sɛrif usman madani ayidara a bɛ segukaw fɛ yen mawuli belebele a kɛra sura wajuliw kɛra bi dugawudonw bɛ kɛ an ka kɛlɛw kun bɛ cɛ segukaw fɛ yen an ka cidenw bɛ kɛnɛ kan ni kunnafoniw bɔra a la n'u nana u bɛn'o jaabi di an ma o kɔ tɛmɛnen fana ko ko arajo Energie FM an ka anniversaire kun kɔnɔna na ka da ka bana ko in na ɔ salamalekun walekun salam somɔgɔw bɛ di tɔgɔ ni jamu k'an wele ka bɔ min ee burama sangare fulakɛ i sangare kɔri baasi t'i yɛrɛ la i bisimila nba o diyara n ye amina yarabi

n'an yɛrɛ baarakɛɲɔgɔn ye arajo kɔnɔ yan nɔ an ka foli b'a ye k'a sangare wagati banna ayi cɛ o teliyala dɛ an ti dɔ fara a kan an b'an ban ka jigin dɛ fo tinbo ni so ka n'an sɔrɔ yan

o de ka ɲi ala tɛ ko jugu kɛ o ala b'a yɛrɛ sago la ncala an bɛ bi ta bila yan kuma ye toden ye n'i ye dɔ ta dɔ kun bɛ bɔ wa kuma gasintan tɛ an ka kuma kɔnɔna bɛ kuma fɔ cogo n'an donna maa min gasi la ko yafa bɔlɛfa u k'an to den ye an bɛ kalanbulon kɔnɔ an bɛ ɲɔgɔn bilasira degun caman kɔnɔna na ne de ye folikan laban jumɛn ba ne bɛ jɔn jɔn fo Ne taa n'a fɔ lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen na k'u ni ce waleɲuman na ko arajo énergie fm 107 point 9 a bɛ ba kuma na émission n'i y'a lamɛn kɔni a b'i bɔ fili la kosɛbɛ n'i y'a lamɛn kɔni a b'i bɔ kamanagan caman caman a dabɔlen don o kama

68 48 68 ka d'a kan gurupu b'an bolo bamanankan ladilikan ni bilasiralikanw ni kunnafoniw fɛn caman bɛ sɔrɔ a sanfɛ o kɔni a dabɔlen don o kama problème t'a la an b'u bɛɛ layɛlɛ baaraw ɲɛna lasi n'ala sɔnna mardi don ne ni denmuso bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ 21 heures bamanankan kɛnɛ kan baaraw ɲɛna nɛgɛ b'u bɔgɔti